ndị be anyị unu afụgo ya nụ chọrọ m ịjụ nna anyị ukwu a ọ bụrụ mgbe gboo a na-asị anyị na ọ evil tree nọ na ngwuru ọ ya bụ ife na-enye nsogbu a chọta ndị ga-ekpe ekpere e gbuo ya ka m batara ọ bụrụ na nna anyị a ka hapụrụ nke ya ka anyị jụkene ya ajụjụ gbasara ya Nna anyị ndewo. Biko enere m anya wee fụ ukwu ụdala ka dị na be gị na obi gị wee fụ na ọ n'akụkụ akwali ka ọ dị. M wee sị ka m gbagodu gị ajụjụ ọnụ. Ọ ụdị osisi a ma ọ bụ ụdị osisi a ka ọ na-abụ anyị na-anụ a sị anyị na ọ ajọ mmụọ na ọ osisi a kpatara na ezinụlọ aha aga n'ihu keezi ife melu i ka ji wee ka debe nke gị nnọọ Ee, ee ụdala a kịta mm. ihe a na-akpọ ya ụdala ọ bụ ụdala ọmụmụ i nee anya ị fụ na ọ chachara n'elu nọlụ o nwere ike ọ bụrụ na ị bụrụ onye na-achọ nwa ma ọ na onye nke gị na-achọ nwa chọọ ọ chọọ ya chọọ ikunye gị nwa ị nwere ike na-agafeta ebe a kịta ụmụaka esie n'ebe a gaa nwewe ị nwere ike gafeta ebe a na-ene ka ọ tọpụ etu a ị tụta ya ọnwa ahụ agaghị agafe gị ma onye na-achọrọ nwa adị ime ụdara ga ị nwere ike ịbụ ọhụụ niile ị nwere mkpagharị ihe niile ya akpagharị na ya atụtara throughout night mana e nwekwara ụdara ndị ọzọkwa dị ebe a i nee anya ebe a ihe ị na-anụ ka a na-akpọ ọkwa dike igbo ukwu n'ebe na-ekwu ọkwa dike ebe a ebe a kịta bụ okwu ọkwa dike ọkwa dike ahụ ị na-anụ echi echichi emeka ezeife chiri Mm. the first executive governor ọ ebe a ka ọ bịara chie ọ alụ ka a na-akpọ ebe a ka ọ bịa gba ụkwụ yes eji chie ọkwa dike i nee anya ebe a i nee anya ị ga-afụ ị ga-afụ na ezi a na-atọ atọ ya bee ya ebe a ma anụ a na-egburu ya

na o nwee onye tụtara ya nụ o nwee onye na-achọ nwa tụta ya na ọ chọọ onye na-achọ nwa dachie ya ihe then wee bụrụ na o nwere ndị- mgbe ọ dị ebe a ebe a dịka ọfịa Mm. o nwere ndị na-ejizi ma- na-ejezi na-aghọ ya aghọ na-ele n'afịa ụdara a gwa the oldest man nọ na village a buru amụma ya three years kwuo na onye elezi ụdara ebe n'afịa the only three family na-ele ya n'afịa na-eme ihe ahụ o lu that year that was 83 ụdara a wee mịchichazie ọ na-ebu ibu nke a ka bụ nwa ọ bụ ebe a ka o si ebu wee wee mịchicha chịa aja a da afụda akwụkwọ anya akwụkwọ ya anya o ruo mbọsị ahụ wee kpọkọọ ihe nọ ebe a over 1000 children ọ na-abụ ka ụgbọ akwụkwọ o wee si n'ukwu buru the family na-enye na-ele ụdara na-abịa onye the only hope the only hope family a nwere na ebe a n'ukwu ụdara ka ọ nọ n'ihu and enwetaghị ha ruo taa ọ dụbazie isi isi anwa duo for years akpụ wee dọta ya akpụ wee dọta ya ihe a ka a na-akpọ akpụ obi akpụ obi akpụ wee dọta ya o bezie ebe a kụchie onwe ya then mana ọ na-emekwa ihe nke ahụ na-eme ọ bụghị sọ ya bụ ụdara nke a bụ ụdara Mm. ụdara bụ nke- mana ọ nke a bụ nke dị special then ị nekwa anya ebe a kịta Mm. ị ma ihe a na-akpọ ihe a Mm-mm. ọ osisi a ka a na-akpọ ngwu ngwu a adịgo more than 300 years etu ọ dị naanị ka ọ na-ebu gịrịgịrị ọ dị naanị ọ ka ihe a ebu naanị ihe a na-akpọ iwu ngwu ọnụ na wafa ọ bụrụ na ọnya na mmadụ kịta liri amosu ma ọ na-agwọ ajọ ọgwụ ma ọ na-amụ isi na ọ kata mistakenly chọọ isi ebe a ọ naghị anapụta ebe ọ daa ebe a anaghị ayọrọ ya biko agwọtaghị ya n'ọgwụ ọ dọtuo ya ebe a o nwere ọ ndị mmadụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ na-abịa mara ya akwa so ebe a kịta na Obi Igbo anyị nọ n'ahịa ọnụ bụ ebe ahụ secret house ya ndewo ebe a kịta ndewo